an sinsinlen kɔfɛ ni allahu subhanahu wa ta'ala tɔgɔ barikama ye an bɛ sɔli kɛ mun de ye muhammad kan sallallahu alaihi wa sallam an'a ka sahaba bɛɛ lajɛlen ani mɔgɔ o mɔgɔ n'o de tugura kira nɔfɛ sallallahu alaihi wa sallam fo ka taa se alikiyama jɔ don ma an b'aw fo ni silamɛya ka foli ye an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ an bɛna fɛn minnu fɔ k'a lamɛnni tulo ɲuman nɔgɔya an ni aw ye yarabi ala m'o kɛra silamɛya diinɛ k'a ta fanga di an ma yarabi ala m'o kɛra k'an fatu limaniya kan yarabi ala m'o kɛra an bɛ fɛn minnu kɛ diinɛ in kɔnɔ k'a kɛ ala kama baaraw yarabi ala m'o kɛra ka yɛrɛjira bɔ a kɔnɔ yarabi ala m'o kɛra sitana fana selen don an na fɛn minnu na k'an kisi ka bɔ o ma k'an bɔsi ka bɔ olu la yarabi ala m'o kɛra an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'an jidi dɔnni nafama na ala k'an jidi dɔnni nafama na ala k'an ka jamanaw basigi silama jamanaw ka basigi don u kɔnɔ yarabi ala m'o kɛra an ka duw fana ka bɛn don u kɔnɔ yarabi ala m'o kɛra bɛn tɛ du minnu kɔnɔ ka bɛn ni limaniya sabati a duw kɔnɔ yarabi ala m'o kɛra alhamdulillah an kumana ni an ka walanda sabanan ye furu kɔnɔna na an kɛlen kɔfɛ ka kuma cɛw ka hakɛ kan musow kan ani musow ka hakɛ cɛw fana kan na bi an bɛ fɛ ka walanda boli min kan insha allah eh, du bɛ se ka dila cogo min na du bɛ se ka dila cogo min na o siraw bɛ taama cogo min

i ka denbaya fana dama kisili o ta ye e ye denbaya de i ye dutigi o kumana masuliya responsabilité de b'i bolo lahara jɔ don ala ɲɛ kɔrɔ o kumana ka i yɔrɔ janya ka bɔ o tɔɔrɔ ni o jurumukow ma du kɔnɔ du bɛ se ka dila cogo di o kumana an bɛ fɛ ka an da de don o la o de y'a to kira sallallahu alayhi wa sallam

o kumana an tɛmɛn'o kan n ko cɛ caman bɛ yanni i ka taa nafakatiw kɛ kɛnɛ ma i jija i ka dudenw yɛrɛ k'a dɔn i yɛrɛ la fɔlɔ o kumana an bɛna o de daminɛ k'a fɔ so bɛ se ka dilan cogo di alihamudulila eh, an y'a fɔ depi furu daminɛ ko kira ko sallallahu alaihi wasallam ko muso bɛ furu fɛn naani kama limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha a ka nafolo n'a danbe n'a ka cɛɲɛ n'a ka diinɛ kama ko nka ko i ka diinɛ mɔgɔ ta diinɛ muso ta n'o kɛra e bɛ lafiya Eh, an y'o hadisa sharha taribat yadaka n ko arabukan na karisa binna duguma f'a bolo nɔrɔkɔla bɔgɔ la o kɔrɔ sa bɔgɔ fɛrɛli ma o kɔrɔ i bolo fila wasara wala i wasara o furu kɔnɔ o de y'a to kira tilala k'a fɔ tuguni iza ataakum man tardawna khuluqahu wa dinahu fazawwijuhu ni mɔgɔ nana aw ma a b'a jogo dɔn a b'a ka diinɛ dɔn a k'a jija a ka furu k'a tigi ma a ko illa tafaluhu n'a ma sɔn o de ma takun fitnatun fil ard n'o kɛra fitina bɛ kɛ dugukolo kan ani cɛnni cɛjugu o ye mun jira yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ an b'a fɔ an tɛ sɔn ka karisa di nin ma hali ni diinɛ b'a bolo ou bien dɔ b'a fɔ an ni ninnu tɛ furu ɲɔgɔn ma hali t'a sɔrɔ o
a y'a kɛ tɔ weleli bɛ ka don u tɛ ka faamu donc a y'a kɛ tɔ n bɛna nin bɔ yen comme ça o tɛ kɔrɔbaw ɲɛ b'a la u bɛ denw sɔrɔ o la u tɛ fɛn fɔ mɛ n'a fɔra k'u bɛna furu yɛrɛ kɛ silamɛya sira kan hali n'a sɔrɔ tulonkɛkɛlaw tɛ a tigi bɛ diinɛ b'a bolo u bɛ na ni kuma dɔ ye k'o fɔ i n'a fɔ o laadaw ka ca an fɛ yen an b'a fɔ ko laada o laada n'a ni diinɛ tɛ ɲɔgɔn fɔ ɲɔgɔnya k'o tɛ kojugu ye n'a sɔrɔ a tɛ diinɛ contre la nka laada min bɛ diinɛ fɔ ɲɔgɔnya aa an b'a dɔn k'a fɔ o tɛ o tɛ laada ɲuman ye dɛ bɔn an fɛ halisa caman bɛ yen i b'a sɔrɔ u b'a fɔ nin ye kadɔ nin ye boso u tɛ furu ɲɔgɔn ma ɔ burusi kɔnɔ a caman hali n'a kɛra i b'a sɔrɔ bɛnbɛnbɛn dɔw b'u fana bolo dabaliw bɛ yen i n'a fɔ fɛn jugu dɔw bɛ yen n'a kɛra adamaden kɔnɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye k'i faga o bɛ se k'o k'a tigi la k'a fɔ k'a y'an ka danbe kankɔrɔ bɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ hali ni k'i b'a waajuw kɛ ko laada min sigilen bɛ san bi naani bɔ k'i kana kuma o kan an bɛ kuma o kan o ye wajibi ye o dugu kelen kɔnɔ i b'a sɔrɔ faraso tɛ jɔ yen o olu tun bɛ bɔgɔso de jɔ mɛ u den bɛ taa kɔfɛ ka na ka du ɲumanw jɔ u tɛ sɔn ka u bɛ don du ɲumanw kɔnɔ u t'a fɔ anw mɛnna bɔgɔso kɔnɔ san bi naani an tɛ bɔ a kɔnɔ bɔn fo a tɔ nana kɛ sa n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ duguba kɔnɔ n'u ye furu kɛ fɛn t'o la mɛ n'a kɛra olu yɛrɛ senkɔrɔ u bɛna dabali o dabali de tigɛ ka balaw wuli u b'o kɛ ɔ mɛ adamaden se k'i yɛrɛ kisi min ma hali n'a kɛra bi i bɛ taa sɔrɔ dɔ b'a fɔ ee ninnu kɔni a ni kɔni y'a kɛlɛ i b'a sɔrɔ nin tɛ kadɔ yɛrɛ yɛrɛ ye wala boso yɛrɛ yɛrɛ tɛ wala i b'a sɔrɔ u mɔkɛ mɔkɛ a ɲaamina ɲɛfɛ i y'a dɔn ni nkalon dar'i la ka taa se fo o yɔrɔ ma e tɛna se k'o kɔrɔ dɔn o kumana an b'a fɔ ni diinɛ mɔgɔ sɔrɔ maa ɲɛnama don o kumana diinɛ b'a bolo i ka furu kɛ a ma n'a sɔrɔ a bɛ se furu in kɔrɔ a bɛ se muso in kɔrɔ k'a mara wala cɛ in fana mɔgɔ marala don o kumana fɔlɔ an bɛ kuma furu kɛlen kɔfɛ i bɛnnen ni diinɛ mɔgɔ ye parce que an b'o fɔ denfa caman ɲɛna caman kɛmɛ ka furu kɛ nata de la bi o bɛ ka maa caman se tɔɲɔni ma hali n'a fɔra karisa an bɔra karisa nɔfɛ denmuso in nɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ denmuso in furu ka d'a ye nka bangebaaw ka nata kama u b'a fɔ k'u balima dɔ bɛ ɛsipaɲi wala dɔ bɛ faransi ko an b'a bila k'o kɔnɔ i b'a sɔrɔ n'o tun ma se yen aw tun tɛ sɔn ka den d'a ma a dɔw la yɛrɛ i b'a sɔrɔ a tun bɛ aw kɔrɔ a ye furu ɲini a ma sɔn bɔn den bɛ bila ka tɔɲɔni kɛ san saba san naani a sigima k'o tigi kɔnɔ mɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔ b'a kɔrɔ silama don diinɛ b'a bolo cakɛla don baarakɛla don a bɛ se den kɔrɔ nka an tɛ sɔn ka den d'a ma n yɛrɛ delila k'o ye Europe yan dɔ delila ka dɔ wele denfa dɔ a ko karisa n bɛ fɛ ka n den di i teri dɔ ma ale ye cɛkɔrɔba eh, ni a tigi dalaɲini a ko a ma a ko ne bɛ teri min dɔn kɔni ko ko si kɔrɔbayara k'o bɛ fo bi duuru la o bɛ Europe dugu dɔ la ale eh, cɛkɔrɔba ko baasi t'a la ko hali n'a bɛ san bi duuru la ko eh, ko baasi t'o la a tilala k'a dalaɲini ko a ko a bɛ ko a bɛ dulɔ min ko maa ɲɛnama ko a bɛ dulɔ min eh, mais denfa ye mun fɔ a ko ko a ko n'a tɛ caman min ka ban f'a fitinin ko o tɛ kojugu ye bon kama o yɔrɔ i b'a dɔn k'a fɔ denfa bɛɛ tɛ denfa bɛɛ tɛ nka furu nata an k'a dabila an k'a dabila anw yɛrɛ ma hɛrɛ tɛ an balimamusow fana ma hɛrɛ tɛ an k'a ɲini ala fɛ dɔrɔn maa o maa bɛ bɔ an denw nɔfɛ a ka kɛ diinɛ mɔgɔ ye a ka kɛ maa ɲuman ye ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen o kuma na furu sɔrɔlen denfa bɛɛ kan ka ɲɛɲinini fana kɛ i den bɛ di mɔgɔ min ma ɲininkali k'a la a ko sɛgɛsɛgɛ i k'a dɔn k'a fɔ fɛn min don parce que ni mɔgɔ ɲɛnama maa min bɛ dalen don ala la n'a y'i denmuso ta aa hali ni ko gɛlɛyara a kɔni tɛna den in tɔɲɔ denmuso min fana bɛ diinɛ dɔn ala ko b'a bolo n'a a furula fana hali n'a bɛnna ni sinamuso ye a tɛna sinamuso in tɔɲɔ ale b'a dɔn k'a fɔ lahara hali n'ale ko diyara cɛ ye cogo cogo ani miiri a ka lahara la mun n'a kana don a sinamuso in eh, gasi la o kuma na e nana muso furu muso furu ye eh, eh, nasɔnya fila ye i ma i ye muso min furu a lamɔna diinɛ kɔnɔ o kuma na o ye alihamudulilayi o ye bɛɛ ka laɲini ye ou bien i ye muso furu muso in diinɛ t'a bolo fiyewu a yɛrɛ ka sira tɛ diinɛ na o kuma na baara de bɛ e bolo sisan o ye baara jumɛn ye e ka kan k'i cɛsiri ka se ka a kolo k'a bɛn ala ka sira ma ka se k'i cɛsiri a ka se ka diinɛ dɔn a ka se ka ala bato dɔn a ka se k'a ka seliw kɛcogo dɔn o man kan ka kɛ ni dusubonya ye o man kan ka kɛ ni dusubaya ye parce que mɔgɔ caman bɛ yen cɛ de kan ka kalan mun n'a bɛ se ka furumuso kalan an delila ka tɛmɛ o kan nka ni furukɛ kalannen tɛ o kuma na furumuso bilali ka taa kalanyɔrɔ la kalanyɔrɔ min fana basigilen don kalanyɔrɔ min ye diinɛ kalanyɔrɔ ye parce que mɔgɔ diinɛ in dɔnni ɲini bato de don o kuma na i b'i ka bato minɛ mɔgɔ min bolo f'i k'o dɔn ni a tigi tɛ tawhidu mɔgɔ ye fo a tigi bɛ ka mɔgɔ wele ka taa filankafoya ma wala moriya baaraw ma a yɛrɛ fɛ i n'a fɔ o kalanyɔrɔ ka ca mm. karamɔgɔ caman b'a fɔ an bɛ musow kalan mais ko wɛrɛw b'a kɔrɔ mm. o kuma na an b'a fɔ silamɛya tɛ sɔn o ma parce que a bɛna t'i muso bila filankafoya sira kan fo i yɛrɛ ka furu tila ka taa tiɲɛ a senfɛ o kumana i kan ka muso lasu ka kɛ mun kan fɔlɔ k'i jija k'a ka tawhidu dilan k'a fɔ a ye silamɛya tɛ sɔn nin ma silamɛya tɛ sɔn nin ma ala ala kelen b'an diya o de ye diinɛ ye n'i tilala ka baara kɛ ka fara a kan o de kofɔra o de laɲininen don ɔ n'a n'o o hakilila sera ka mɔ i bolo alhamdulillah o kɔnɔna na fana k'i jija ka to ka a su ka kɛ sufɛ seli kan m'a fɔ su o su i k'a tigi kunun ɲɔna n'i laban i bɛ diinɛ nege bɔ a la ka kuma kelen kelenw ka to k'a dege tadirijiyan dɔɔni dɔɔni su in a sera ka jɔko fila seli ka ɲɛ i tilala k'i da o n'a ta bɛn a bɛ to a la fo ale yɛrɛ laban bɛna tila ka courage sɔrɔ ka tɛmɛ e min bɛ k'a bila a kan ka tila k'a lasu ka kɛ hali n'a tɛ kuranna sura caman dɔn i y'a kalan qul huwallahu min na i y'a kalan muawizatu minnu na ka to a ka to k'olu ta ka segisegi ani zikuru minnu parce que ni n ko zikuru fo n k'o fɔ k'o gɛlɛya an ka mɔgɔw ye zikuru de kɛ ntamanin fɔ ni dununfɔ ye zikiridala kamalenkɔrɔ bɛ taa bɔ k'i jɔ ani walimusow fana ale bɛ dɔnkili da nin b'a laminɛ anw denmisɛnninma tun bɛ yɛlɛ n ko kerecɛnw yan'u ka waajuli daminɛ n k'u b'u ka dɔnkilidalaw bila a la mɛ n'a fɔra ko silamaw yɛrɛw juguyara n'olu ye kira ye min fɔ sallallahu alayhi wa sallam a ko la tattabi'unna sunana man kana qablakum a ko maa minnu tɛmɛna an bɛna olu de ka tagabolo ladege ladege ladege senpara senpara ko hali n'u taara don koorowo kɔnɔ an bɛ don u nɔfɛ o de bɛ ka anw sɔrɔ bi an ka fɔlɔ karamɔgɔw ka waati nin kun tɛ mali kɔnɔ hali ni muso bɛ safo seli a b'a kan dogo n'a bɛ fitiri seli a b'a kan dogo an ma muso ye k'a bɛ misiri wele an ma muso ye k'i kɛra kira ye k'i bɛ taa jɔ jama cɛma ka kuma nka walimusow de bɛna jɔ bi dɔ bɛ dɔnkili da cɛ dɔ bɛ ntama fɔ dɔ bɛ nin kɛ ka disa biri u la k'o kɛ u ka taamasiyɛn ye k'u dogo diinɛ kɔfɛ ka tiɲɛni kɛ an b'a fɔ u ka siran ala ɲɛ ala ka an n'u kana silamɛya ma sɔn nin ma bɛn nin tɛ zikuru ye nin ye setana ka tagabolo de ye ka se ka mɔgɔw dusukun sama f'u bɛ taa jɔ o jama cɛma k'u bɛ baaya di mɔgɔw ma walimuso e bɛna n'o ye k'e bɛ diinɛ dɔ di o ma o cɛ ma se k'o d'o ma o cɛ ma se k'o bila o la an ka siran ala ɲɛ an ka siran ala ɲɛ an k'a dɔn k'a fɔ an bɛ ka diinɛ yɛlɛma k'a kɛ diɲɛ ɲini minɛn ye diinɛ n'a tɛ se ka taa wa a mɛn o mɛn a ko bɛ da kɛnɛ kan a ko bɛ da kɛnɛ kan o kumana i k'i furumuso kalan zikiriw la ala kosumaw minnu bɛ se ka dɔ fara ala ka limaniya kan min bɛ se ka adamaden ka jurumuw yafa i n'a fɔ la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin n'i y'a fɔ k'i to hami o hami kɔnɔ

hali n'a bɛ baara la so kɔnɔ a ka to k'olu fɔ a nɛn na ka caya ani ka muso dege fana sarakati bɔ la delikɛla dɔ nana i jɔ a karisa suman dɔ bɛ yen taa dɔ ta k'a d'a ma a yɛrɛ b'a ye k'a fɔ e yɛrɛ ye fɔnisiri cogo min nin bɛɛ bɛ diinɛ nege don a la e yɛrɛ kɛlen kɔ ka fɔnisiriya kɛ ale kan o kumana an ka so kɔnɔna kɛ ala kosuma yɔrɔ ye an kana so kɛ du ye du min salen don parce que ala ko sumayɔrɔ kuranna kalan so kɔnɔ e min ye dutigi ye sɔgɔma joona yanni ka t'i ka magaza da la kuranna dayɛlɛ i bɛ se sura min na o kalan kuranna dayɛlɛ i bɛ se ka min fɔ o kalan n'i tɛ se o fana na wajuli kasɛtiw bɛ yen dɔnnibaw tɛmɛna minnu bɛ siran ala ɲɛ minnu ma diɲɛ ɲini n'u ka dɔnni ye i bɛ se k'o dɔw ta a tigi b'o lamɛn ala seli kitiw a kabilaw a baadaw k'o ɲɛfɔ i furumuso ye o kumana n'o kɛra a ka ca na ala b'i dɛmɛ furumuso in lakanani na o de y'a to n y'a fɔ an ka kuranna kalan an ka du kɔnɔ n m'a fɔ a ye jama wele i n'a fɔ kuranna kalan gurupu minnu bɛ yen k'o wele k'u ka na n m'a fɔ ten dɛ nka e yɛrɛ min ye dutigi ye wala e min denw bɛ kuranna kalan na a ka to ka kuranna kalan du kɔnɔ sɔgɔmada fɛ wula fɛ ni temps bɛ yen waati min kuranna dayɛlɛ kelen b'a kalan a tɔw bɛ sigi k'a lamɛn a kɛra suratul bakara ye n'o nɔgɔyara i ma fɛn o fɛn nɔgɔyara sa i bɛ to k'o kalan a bɛ na ni hinɛ adamaden dusukun na parce que kuranna tɛ kalan du o du kɔnɔ o ye sitana sigi du de ye nka an ka mɔgɔw bɛ ka tulon min kɛ kuranna na an b'a fɔ silamɛya na o tɛ dɛ ntɛnɛn su ntɛnɛn su wala alamisa an bɛ taa kuranna kalan o bɛ na kuranna kalan musow bɛ yaala ka shɔ tila ka dɔ di nin ma dɔ di nin ma n'o tilala dɔw bɛ wuli ka buruda da dɔw bɛ dɔnkili da kuranna kalan waritigiw fɛ kalan aritisiw fɛ e yɛrɛ bɛ ka kuranna kalan min fɛ yen o yɛrɛ den kelen tɛ kuranna kalan na o den bɛɛ bɛ ekɔli la o kɔrɔ a bɛ ka yɛlɛ e la o parce que a b'a dɔn e tɛ kuranna dɔn dɛ n'i b'a dɔn i tɛ sɔn ka n'a kalan ale fɛ yen nka an ye kuranna de kɛ wari ɲini yɔrɔ ye Ah, yasi dun kɔnɔ a fɔra de ko kuranna nana de ka ɲɛnɛmaw la sonsoroya k'u bagabaga an ka se ka baara kɛ n'a sariyaw ye ni son ye sonyɛni kɛ min kan ka k'a la o bɛ kuranna kɔnɔ ni jɛnɛyakɛla ye jɛnɛya kɛ min kan ka k'a la mais anw y'a sariya to yen k'a nasija kalan k'o kɛ dumuni kɛyɔrɔ ye o kumana mɔgɔ caman bɛ kuranna kalan kira ko ten sallallahu alaihi wasallam ko k'a sɔrɔ kuranna bɛ k'o tigi danga yarabi ala k'an ka du ta fanga d'an ma o kumana sariya kitiw i ka kan ka i ka dudenw kalan o la k'u ladamu sariya jogow i m'a ye lukman a tun b'a den kalan ka kumakanbaw fɔ a ye n den kana kɛ tan n den kana kɛ tan den jija seli fɛ i jija seli fɛ n'i bɛ taama i taama i k'i taama ni majigi taama ye n'i bɛ kuma fana kana pɛrɛn kuma ni majigi eh, kuma ni majigi kumakan ye o kumana i kan ka k'o don i denw kun na ani furumuso ka tila tuguni ka seli kitiw fɔ a ye kuma dɔ i furumuso wele k'a sigi a karisa selifana ye jɔko joli a ɲininka karamɔgɔ caman bɛ yen walahi hali o furumusow tɛ foyi dɔn diinɛ na a ɲininka selifana ye joli n'a k'o ye naani ye a fɔ o kumana n'i y'o naani seli k'a tugu ɲɔgɔn na i ɲinɛna cɛmancɛ sigi kɔ i bɛ mun kɛ a bɛna a da de o a fɔ a ɲɛ na yanni ka salamu bila i b'i tenturuko fila kɛ o de ye kabila ye ɔ nka n'i ɲinɛna e jɔko fila seli dɔrɔn e salamu bila o kumana ka b'i sigiyɔrɔ la i bɛ wuli tuguni ka fila wɛrɛ fara a kan ka tila tuguni ka tahiya kɛ n'i ye fila wɛrɛ fara a kan i n'a fɔ e ye jɔko fila seli i ɲinɛna i salamu bila i bɛ wuli ka na ni fila wɛrɛ k'o fara a kan ka tahiya kɛ ka salamu alekun bila i tilalen kɔ pewu seli la i sigilen b'i tenturu ko fila kɛ paseke i ye dɔ fara seli kan i ɲinɛna ka salamu la cɛma i bɛ nin ɲɔgɔn fɔ furumuso ɲɛna k'a fɔ nin ye sunaw de ye seli kɔnɔ mɛ n'i ɲinɛna seli farida kɔ f'i ka na n'o faridaw ye i bɛna n'o misaliyaw ye k'a fɔ misaliya la i tora seli la i y'i tenturu i ko subahana rabiyal ala wa bihamdi i sina ka wuli k'i jɔ ka taa fatiha daminɛ e ɲinɛna tenturu ko kɔ filanan kɔ i jɔlen n'a sɔrɔ i bɛ jɔko fɔlɔ la i bɛ segin k'i sigi k'i ka tenturu ko filanan kɛ ka wuli k'i jɔ i ye suran bila yɔrɔ min i b'a ta ye nka n'i ye seli banna pewu n'i ye salamu bila i bɛ tenturu ko fila kɛ i b'olu ɲɛfɔ a ye walama e ye tenturu ko kelen kɛ jɔko fɔlɔ la mɛ i taalen kɔ jɔko filanan na i hakili nana jigi k'a fɔ ko tenduru ko fɔlɔ k'o ma dafa nka a y'a sɔrɔ i ye filanan kunbere minɛ i b'a fɔ i kana segi bilen i bɛ filanan min na dɔrɔn i b'o kɛ jɔko fɔlɔ ye i bɛ tila ka kelen wɛrɛ kɛ ka tugu o la k'i sigi ka tahiya kɛ ka sɔrɔ ka wuli k'i jɔ ka jɔko fila dɔ in kɛ sisan n'i ye salamu bila i b'i tenturu fila parce que a kɛra i bolo duuru ye fɔlɔ tiɲɛna i ma se k'o dilan o y'a sɔrɔ i hakili b'o ye o y'a sɔrɔ i ye filanan kunbere minɛ wa hakaza i bɛ to ka seli kitiw fɔ a tulo kɔrɔ dɔɔni dɔɔni fo a bɛna kɛ ale yɛrɛ bɛna diinɛ faamu du kɔnɔ ka tɛmɛ denmisɛnninw caman kan a yɛrɛ bɛ se k'a denw fana dege a la o tumana min bɛ se k'i dɛmɛ fana na ni denmisɛnninw fana bɛ kalan na a jira u la caman bɛ yen u denw bɛ kalan na n'i yɛrɛ kalannen don parce que an ka karamɔgɔba caman bɛ yen bi denw kalannen tɛ u yɛrɛ t'u cɛsiri denw ka kalan fɛ olu yɛrɛ sɛgɛn min kɛ dɔnni nɔfɛ u tɛ sɔn denw k'o kɛ n'o kɛra denw bɛ to ten n'a tigi fatura i bɛ taa a sɔrɔ du kɔnɔ hali mɔgɔ tɛ yen min bɛ se ka majilisu la ɲɛnamaya wala min bɛ se k'a ka madarasaso la ɲɛnamaya o tumana i b'i jija makitabaw ka sɔrɔ duw kɔnɔ

manaru sabilu bɛ yen irwaul ghalil i bɛ se ka kitabu caman zadul maad ninnu muguniw i bɛ se ka kitabu caman ɲini k'a bila so kɔnɔ mazhabu maliki fana n'a ka di o mukhtasaratu caman bɛ yen ani hadisa kitabu ya i bɛ se k'u bɛ jogo fan fɛ fana madariju salikinaw bɛ yen alfawaidul jawabul kafi kitabu caman bɛ yen i b'olu mara mara so kɔnɔ tariku kitabu fana albidayatu wa nihayatu libni kasir o bɛ yen o bɛ min ye mujaladu kelen rahikul maktum i bɛ se k'olu ɲini o bɛ alawasim min alkawasim libn alarabi min bɛ se ka sahabaw kɔlɔsi k'u bonya ka tɛmɛ ka bɔ siyaw ni mɔgɔ lankolon minnu b'a fɔ u bɛ kira ka sahababa ninnu dɔgɔya ka se k'olu ka lebu jira u la wala sahabaw yɛrɛ ka tarikuw k'a daminɛ sahabaw la ka na tabi'unaw na ka na atba'u tabi'inaw na ka na minnu dar'olu kan o tabakatuw bɛɛ o bɛɛ lajɛlen faralen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kitabu min kɔnɔ n'o ye siyaru alami nubala al-zahabi a ka ca a bɛ mujaladu caman bɔ a ka ca na i b'o bɛɛ olu bɛɛ ka tarikuw bɛ sɔrɔ fɛn minnu kɔnɔ i b'o ɲini dɔɔni dɔɔni k'o bila i denw kɔrɔ a ka ca na denw yɛrɛ bɛ lamɔ ni sahabaw kanu ye o bɛ lamɔ sahabaw ye cɛfarinya min kɛ diinɛ kɔnɔ a hakika yɛrɛ o b'a dɔn ka bɔ diinɛ tiɲɛbagaw n'a burujaba minnu bɛ nkalon da bakari ni omar ni osman ni an ba aisa ni muawiya ninnu na ka bɔ olu ka tɔɔrɔ ma o tuma na ala k'an bɛɛ sababa ma bon alhamdulillah min bɛ se ka adamaden fana dɛmɛ du kɔnɔ i k'i jija i ka mɔgɔ ɲumanw k'i jɛɲɔgɔn ye dɔnni ɲininaw minnu ye dɔnni ɲinina jogo ɲumanw bɛ minnu na n'u bɛ dɔnni baara kɛ souvent i bɛ se ka na n'u dɔ ye so kɔnɔ u bɛ na i denkɛw b'u ye u bɛ sigi ka kuma dɔnni yɛrɛ sɛgɛn min b'a la dɔnni ɲinini kuntagajan min b'a la ani dɔnni fitinin ye fitina ye cogo min ka kilasi duuru wɔɔrɔ kɛ k'e bɛ kɛ waajulikɛla wala i bɛ kɛ karamɔgɔ ye i bɛ min tiɲɛ o de ka ca i bɛ min dilan ye f'i k'o de fɔ denw ɲɛna n'o kɛra o bɛ dusu ta parce que dɔnni bɛ ɲini de fo ka taa se saya ma n delila ka kuma kan ko imam ahmad alimamiba naani dɔ la kelen don ɛɛ don dɔ la a den y'a ye dababara b'a bolo olu tun bɛ daba de kɛ ka walan sɛbɛ fɔlɔ u b'a sɛbɛ tamarobolo ni fɛn camanw ka golow kan a ko a fa ma ko ila mata ko fo ka taa se waati jumɛn ma baba halisa e bɛ ka dɔnni ɲini a fa ko de a ko ilal kaburi fo ka taa se kaburu ma ale bɛ dɔnni ɲini de fo ka taa se a kaburu ma bɔn a lajɛ maa anw fɛ bi n'a fɔra karisa kɛra alimami a tɛ se hali ka kitabu ta ka taa dɔ kɔrɔ k'a sɔrɔ dɔnni tɛ ban dɔnni tɛ ban dɛ hali mɔgɔ minnu bɛ ekɔli la a y'u ɲininka i b'a sɔrɔ université la dɔ bɛ taa branche dɔ la économie ou bien a bɛ histoire ta ou bien fɛn wɛrɛ mais i bɛ taa sɔrɔ branche wɛrɛ bɛ a tɛ foyi dɔn na mm. mais anw fɛ i bɛ taa sɔrɔ karamɔgɔ kuturu de b'i sigi ko n ye min fɔ diinɛ la k'a tɛ wuli n b'a bɛɛ dɔn comme o yɔrɔ a b'a dɔn a bɛ k'a fɔ anw minnu ɲɛna aw de ma kalan sinon hali diinɛ bolofara o diinɛ yɛrɛ kɔnɔ aw k'o karamɔgɔ nege b'a la k'a ka walanda sigi tiɲɛ tila kan a tɛ se o tiɲɛ tila na i b'a sɔrɔ a tɛ foyi dɔn o la hali n'a dor'o la k'a bɛ siyaw dɛmɛ o kumakanw na dɔrɔn i bɛ erreur caman de y'a ka kumaw kɔnɔ o ɲɔgɔn caman de bɛ anw fɛ yen o tuma na dɔnni tɛ ban an ka ka dɔnni ɲini fo ka taa se an saya ma o tuma na sariya kalanni n y'o de fɔ k'a jira muso fana na n'a selila a ka so kɔnɔ o de baraji ka bon a ka dukɛnɛ ye dukɛnɛ baraji fana ka bon jama na seli muso ma misiri la nka kira ko sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko an kana an ka muso bali misiri la mais n'u bɛ taa u ka taa n'a saritiw ye n'a fini suturalenw ye u kana kasadiyalan k'u kan bɔn o fana yɛrɛ bɛ misiri dɔw la hali burusiw kɔnɔ ni seli jigira mɔgɔw bɛ jɔ i b'a sɔrɔ muso ni cɛw yɛrɛ dɔw bɛ ɲɔgɔn fo ala ka juma wɛrɛ jira an na ala k'an bɔ ala k'an kɛ tan ala kan k'a sɔrɔ walimusow dun de don sariya ma sɔn o ma sariya ma sɔn o ma o kumana a jira muso la a bɛ se ka taa misiri la nka n'a selila ka so kɔnɔ o de baraji ka bon ka tɛmɛ misiri kan o contraire cɛ fana ka seli misiri la o de baraji ka bon suna gɛlɛn yɛrɛ don fo mazabu dɔw yɛrɛ la wajibi don wajibi don jumhuru caman mazabu caman na wajibi don dɔw fana y'a kɛ suna gɛlɛn parce que k'a fɔ ko mɔgɔ kelen ka seli eh, eh, mɔgɔ kelen ka seli a baraji ka ka ka dɔgɔ ka tɛmɛ jama ta jama ta kan parce que ni mɔgɔ selila jama fɛ i bɛ baraji min sɔrɔ n'i kelen fana selila i t'o sɔrɔ bɔn dɔw yɛrɛ hamsa hadisa dɔ nana k'a fɔ daraja mugan duuru riwaya wɛrɛ nana min ka ca ni o ye o kumana i b'a jira denkɛw la kabi fajiri i bɛ taa n'u ye misiri la mm. seli fana i b'i jija fana n'i tɛ baara yɔrɔ la o la wala misiri min ka surun i la wala misiri min ka surun u ka kalanyɔrɔ la a ka ca na o b'a sɔrɔ kalan ma don u ka se ka taa o la mm. parce que n ye min fɔ solatul jamaa afdal min solatil fazi bi hamsin wa ishirina daraja wa fi riwaya bi sabin wa ishirina daraja jamafɛ seli ka fisa ni maa kelen seli ye ni baraji mugan duuru différence ou bien mugan ni wolonfila bɔn minnu ko ko suna gɛlɛn don o ko n'i y'a ye baraji dɔ tora a tigi ɲɛ fo ka mugan duuru don u ni ɲɔgɔn cɛ k'i b'a sɔrɔ baraji dɔ de bɛ a ye o kumana hadisa wɛrɛ nana fana kira sɔlallahu alayhi wa sallam a ko a bɛna fɔ ale ka mɔgɔ dɔ bila a ɲɛ o ka mɔgɔw seli ale yɛrɛ n'a ka mɔgɔw ka taa mɔgɔ nɔfɛ minnu tɛ sɔn ka na seli misiri la k'u ka sow jeni u kunna ɔ ko n'a ye kira bɛ hami ko a bɛ kojugu kɛ mɔgɔ la fo ka taa se i ka du jenini ma i cɛ i cɛ ka du jenini na a kan k'i b'a sɔrɔ a ye fɛnba dɔ de to yen ɔ bɔn n'u nana fɛn fɔ bi ko jamafɛ seli t'an ye silamɛya t'an ye misiri seli t'an ye ko seli yɛrɛ ma fɔ ko eh, kira ye san joli kɛ makan ko ka sɔrɔ seli t'a la ah, an b'u fana jaabi kira ye san joli kɛ makan ka sɔrɔ baya fana t'a la o kumana o waati mɔgɔw tun ye mɔgɔ jumɛnw ye parce que n'i ko i b'u jaabi ni adilaw ye kuranna kɔnɔ wala hadisaw o tɛna da o la o kumana ni diinɛ kɛra kuma dama ye k'a sɔrɔ dɔnni t'a kɔnɔ o kumana an b'u jaabi ni o de fana ye an k'a fɔ silamɛw an k'an cɛsiri an ka diinɛ fɛ an k'an cɛsiri an ka seli fɛ walisa ala ka diinɛ ta fanga d'a ma o kuma na min bɛ se k'an dɛmɛ an ka duw fana na an ka to ka temps di an ka denbayaw ma an n'u ka sigi ka kuma o ye jumɛn ye ka shura kɛ du kɔnɔ a n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ i musow sigi ni denw fana bɛ ko dɔn k'u kwara ka ban kana fɛnw dogo u la u sigi a ka kuma a ne bɛ fɛ ka nin fɛn kɛ a n bɛ fɛ ka nin tɛrɛn in san ne bɛ fɛ an ka nin misi in san k'o fara an ka cikɛ misiw kan a nin fɛra den dɔ bɛ se ka hakilila dɔ d'i ma parce que e si kɔrɔbayara ka ban foro la taa ma nɔgɔ bilen wala baarayɔrɔ la taa magazan taa ma nɔgɔ bilen wala kalanyɔrɔ yɛrɛ dirigeli ma nɔgɔ tugun i bɛ se ka musow fana ɲininka a karisa ne b'a fɛ ka nin fɛn in di karisa ma k'a dɛmɛ n'a ye a furumuso bɛ se k'a fɔ a i balimamuso dɔ furu bɛ dugu dɔ la yen karo i ɲinɛ dɔw kɔ a foyi t'o bolo dɛ sala a cɛ nana ka n'i damakasi hali cikɛ misi t'u bolo ɲinan a i tɛ taa an ka taa don o ma fɔlɔ ka fisa ni yɔrɔ jan fɛ taga in ye min ni dɔ in tɛ kelen n'o kɛra n'i y'a don o tigi ma i ye sinjiya tugu i ye saraka de bɔ o kumana i ye ko ɲumanba kɛ a bɛ se ka taa sɔrɔ se b'i ye ka tɛmɛ o kan i bɛ se ka fɛn caman kɛ nka i bɛ se ka denbaya kuma dɔ k'u lasigi ka kuma ni u ye bon an fɛ o de ka dɔgɔ mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ yen i b'a sɔrɔ yɛrɛ ni saya cunna ale kan hali a muso t'a dɔn a ka wari bɛ compte min na i b'a sɔrɔ yɛrɛ wari in bɛ to marala yɔrɔ dɔ bolo wala mɔgɔ dɔ bolo o tigi t'o di bilen o b'o dun nka a y'a dogo a ka denbaya la k'a dogo a furumusow la fo ka taa kɛ a kɛra ale yɛrɛ kɔfɛ kasara ye a dɔ bɛ se ka kɛ a bɛ sa fana ka juru dɔw to a la a denkɛw t'a kalama a musow t'a kalama a bɛ fɛn bɛɛ dogo o kumana an b'a fɔ o tɛ du mara cogo ye ala k'an kana o kumana an bɛ min fana di tuguni fɛn dɔw bɛ du kɔnɔ an man kan k'a to o ka kɛ n'o ye alkhilafatul ailiya fɔnkɔɲɔgɔnya denbaya la ka to k'o kɛ denw cɛra adamaden mana kɛ cogo o cogo fili b'i sɔrɔ a kɛra cɛ ye o a kɛra muso ye o sigi kɔnɔna n'i ko n'an ka sigi kɛlɛ b'a kɔnɔ fili b'a kɔnɔ o kumana a bɛ se ka kɛ yɛrɛ sitana bɛ don e la i bɛ taa ko dɔ jateminɛ ko muso ye nin kɛ e b'a fɔ k'i bɛ mankan ci k'a sɔrɔ a y'a kɛ ko wɛrɛ kama o yɛrɛ a y'a dabɔ ɲumanya kama nka a ka ɲumanya taara k'a bolo kojugu ye mɔgɔ b'o yafa fɛn min t'o ye yɛrɛ i b'o yafa o kumana anw bɛ fɛn caman kɛ ala la ka ala yafa deli ala b'o yafa anw ɲɛ mais mun na anw yɛrɛ dama so kɔnɔ an tɛ se ka yafa ɲɔgɔn ma nka an ka dutigi caman bɛ yen o défaut b'an caman na i bɛ taa sɔrɔ ni kɛlɛ kelen min daminɛna o tɛ dabila bilen wala ni muso min ma diya ale ye o denw tɛ ko diya ale ye tuguni hali n'i donna du kɔnɔ dɔrɔn a bɛ dɔn k'a fɔ nin de y'a ka muso mandi ye nin de ye muso mango ye o kumana ni mankan bɛ so kɔnɔ i jija i ka kuma muso fɛ k'a laadi i kelen n'a kelen a karisa ye nin kɛ a tɛ kɛ tan a bɛ se k'a fɔ a ne yɛrɛ hakili la ko a bɛna kɛ tan de a e b'a fɔ wa ne tun m'a dɔn e yafa n ma hali e min ye dutigi ye e min ye cɛ ye i ye kuma dɔ i bɛ se ka muso tɔɲɔ wala i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ n ye nin min k'a la man ɲi a sigi ka yafa del'a fɛ a karisa ne furumuso de ye e ye tiɲɛ na n dor'i gasi la yafa ne ma o tɛ dɔ b'i ka cɛfarinya la o tɛ dɔ b'i ka daraja la o tɛ dɔ b'i danbe la o ye yɛrɛ majigin de ye parce que sini lahara ɲɛ lahara k'a fɔ ko n yafar'i ma lahara kɛnɛ kan o t'a la o parce que bɛɛ de kamana guwanen de i kana taa tasuma na n'a sɔrɔ e y'a tigi tɔɲɔ e ma yafa deli a fɛ i ka baraji de bɛ minɛ ka d'a tigi ma o kumana ala ka yɛrɛmajigi d'a ma ala ka yɛrɛmajigi d'a ma o kumana so kɔnɔna fana kana sɔn mɔgɔ ka don i ka du kɔnɔ mɔgɔ min i dalen t'a ka diinɛ na mhm. diinɛ ɲuman t'a bolo a kana ni i denw wele ka taa diinɛ jugu ma wala jogo ɲuman t'a la parce que mɔgɔ joli joli bɛ yen k'ale tɛ ban duw kɔnɔ taga la n'a mana fitina don du dɔw kɔnɔ a b'e ni furumuso bila ɲɔgɔn na a bɛ muso la a bɛ cɛ la a bɛ terikɛ la cɛ caman bɛ yen a bɛ se ka bɔ a n'a muso nisɔn ka di a bɛ t'i sigi teri jamakulu dɔw cɛma a ni nisɔngoya bɛ don a ni nisɔngoya bɛ don parce que olu bɛ se k'a lasu wala u bɛ taa kuma dɔ fɔ ko dɔ ye nin k'a muso la yen fɛ wala muso dɔ ye nin k'a cɛ la k'a sɔrɔ tiɲɛ kumaw tɛ o tuma n'i ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ jɛ i jija a ka kɛ limaniya mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ siran ala ɲɛ o k'i jɛɲɔgɔn ye ni mɔgɔ bɛ na i ka so kɔnɔ o k'o tigi ye o kumana min bɛ fɔ fana adamaden k'i jija kuma bɛɛ i bɔra baarayɔrɔ la dɔrɔn k'i ka so kɔnɔ parce que an ka cɛ caman bɛ yen a bɛ taa sigi terikɛw fɛ baro la fo su minuit su su 22 heures 23 heures e bɛ min ka so baro la n k'o yɛrɛ ye musotigi dɔ de ye munna o tɛ taa ɲɔgɔnna k'e fɛ yen o kumana tant que e ye sotigi ye n'i bɔra baarayɔrɔ la dɔrɔn wala i bɔra misiri la safo mana seli dɔrɔn k'i ka so kɔnɔ n'o kɛra a bɛ muso hakili sigi a b'a da i la a b'a dɔn k'a fɔ e ye jeni ye wala ni karisa bɔra dɔrɔn a taara terikɛ karisa de fɛ o dun ye ala mɔgɔ de ye a b'a dɔn o yɔrɔ de la k'a fɔ i tɛ sira jugu kan wa muso fana y'a dɔn i man kan ka bɔ yɛrɛ ni cɛ ma jɛn ni a ye kuma tɛ i ka taa to i kun fɛ fo ka taa se da kuma ma o kumana ala k'an dɛmɛ ala k'an ka duw lakana ala k'an ka duw lakana o kumana an k'an hakili to fana an ka denmisɛnninw na so kɔnɔ ka fɛnw lakale u ɲɛna fɛn min ni nafa b'a la diinɛ kɔnɔ kira sallallahu alaihi wasallam a jogo a n'a furumusow cɛ a n'a ka denbayaw cɛ ani sahabaw cɛ yɛrɛmajigi tun bɛ kira la cogo min ka to k'o lakale kira ka tariko kira minnu tɛmɛna nabila nuhu ye sɛgɛn min kɛ nabila ibrahima ye sɛgɛn min kɛ boliko la a kɛtɔ ka boli kɛlɛ dugu kɔnɔ fo dugumɔgɔw y'a minɛ k'a bila tasuma na nabila musa ye tɔɔrɔ min kɛ a ye san tan min kɛ bagangɛn na ne bɛ tilen k'o de fɔ denmisɛnw ye n ko bi karamɔgɔ caman bɛ yen u yaadara u yaadara dugukolo kɔ kan a wajulikɛla caman bɛ yen u ye dan sagon n ko k'a sɔrɔ nabila musa ye san tan kɛ bagangɛn na ani ala de bɛ kuma dɛ da ni da nka a tun bɛ bagan gɛn kungo kɔnɔ n'i y'a dɔn mɔgɔ tɛna taa k'i b'o digi k'i b'o fifa to min bɛ bagangɛn na nin ye kalimullah ala kumaɲɔgɔn nabila dawuda nabi ɲuman a tun bɛ nɛgɛ gosi a bolo la ka tila ka sun n'a ye bi sun a bɛ sini bila nka anw taw yɛrɛ bɛ sun lagosi u bɛ seli lagosi u bɛ heji lagosi jama bɛ tila ka cɛ u nɔfɛ i y'a dɔn maa min bɛ sun lagosi o tɛna sun bilen a t'a fɔ a ye alamisa sun a t'a fɔ a ye ntɛnɛn sun u t'a fɔ kira u b'a fɔ ko nin si tɛ silamɛya ye Ah, bon ni kira ninnu ni jogo ko don nabila musa kun jogo ka ɲi ma a ye san tan kɛ saga gɛn na nabila dawuda nabi ɲuman don n'a ye bi sun a bɛ sini bila nabila ibrahima alikaba jɔ seli kama nabila eh, yunusa maa o maa mana ko fɔ nabi ɲuman ninnu na u ka seli de kun ka bon u bɛ yamaruyali kɛ u denw fana na yanni k'u ka seli u ka nin kɛ u ka nin kɛ u ka nin kɛ k'a sɔrɔ olu dun jogo kun ka ɲi o kɔrɔ ye seli nana jogo ɲumanya sɔrɔ o la mɛ olu tun bɛ seli kira tun bɛ seli sallallahu alayhi wa sallam fo a sen bɛ funu an ba ayisa ko e dun bɛ seli tan ala ko ko a yafara i ka jurumu ma a ko afala akunu abdan shakura yali n tɛ kɛ jɔn ye min bɛ ala barika da o min tun bɛ seli fo a sen bɛ funu ni silamɛya de nana jogo dɔrɔn kama ɛ munna kira ma seli bila parce que n delila ka kuma sufiya bolofaraw kan kɔnɔ n ko sufi ɲumanw tun bɛ yen junedu saliki ni abu yazidil bastamiyo ya u ka waati fɔlɔfɔlɔ ninnu na n ko sufiya de nana yɛlɛma k'a kɛ nin ye ka zikuru dɔ di n ye kira ye dɛ kɛnɛ ni kɛnɛ kan dɛ wala n sogora ko kira ye wurudi kura dɔ di pour que kira tun bɛ wurudi o wurudi di sahabaw ma k'a bɛɛ lagosi ka bɔ yen k'u yɛrɛ taw bila kira nɔ na ka sɔrɔ ka tɔgɔ da u yɛrɛ la ko karisa kɛra kutubu ye karisa kɛra watadu ye karisa kɛra badalu ye an ko mɔgɔ min ye nin tɔgɔ ninnu inventé égyptien dɔ de don ko zunnun almasri ale de ye nin daminɛ ka se ka na kilasi do do do do u ni ɲɔgɔn cɛ karisa bɛ taa dolo la karisa panna sanfɛ karisa ye ala ye eh, sogo la a ni ala kumana ka na diinɛ de yɛlɛma koyi ka dɔnni bɔ a kɔnɔ pewu o de y'a to n'i y'an ka sufiw ye bi zikiridalaw de b'u kɔ kunsigi bilalen bɛ f'u kɔ kan kalew bɛ da u ɲɛ na walimusow bɛ se k'a ta sɔgɔma fo wula fɛ u sigi b'u da la u tɛ t'u cɛw kɔrɔ u tɛ taa baara kɛ k'a sɔrɔ kira sallallahu alayhi wa sallam musow k'u bɛ taa diinɛ kɛlɛ jihadu la kira ko a ko ni n bɛ mɔgɔ yamaruya a ka sujudu bin mɔgɔ ye n b'a fɔ furumuso ye a ka sujudu bin a cɛ nka sujudu tɛ daga mɔgɔ si fo ala danfɛn ala ma danfɛn si da k'i ka sujudu kɛ furumuso ka sujudu k'a cɛ abada a bɛ kɛ ala de mɛ a lajɛ bi musow bɛ bɔ hali an ka burusiw kɔnɔ abijan an bɛ taa mawuludu la yen fɛ an bɛ taa kaburu ziyara la a dɔw bɛ tile wolonfila kɛ bamakɔ ko mawuludu don n'a denkundi don ee ni kira yɛrɛ tun y'a kɛ tan est-ce que kɔngɔ tun bɛ don kira ka du kɔnɔ musow tun tɛna dumuni bɛɛ cɛ ka taa di kira ma ala ka nɛɛmɛ ni kisi b'a ma muso bɔ abijan a cɛ t'a fɛ foyi a dun fɔra k'i kana voyager muso su kelen tile kelen n'i ni furukɛ tɛ e bɛ taa mun ɲini karamɔgɔ dɔ fɛ yanni ka t'o barika ɲini t'i cɛ barika ɲini mɛ e bɛ taa t'o da la ɲinan k'an to mali la yen cɛ dɔw dutigi dɔ wulila ka mankan ci a muso la tan ko munna a bɛ taa karamɔgɔ nin ka ziyara la wala mawuludu la muso ko dɛ ko k'anw de bɛ taa koyi parce que an bɛ taa n'aw yɛrɛ de kunko ye n ko an bɛ aw fana haminakow de fɔ yen e haminako ma se ka fɔ misiri kɔnɔ fo bɛ taa fɔ karamɔgɔ yɛrɛ de ka kɛnɛ kan o tumana ala bɛ yen de wa o kumana an ka sira ala ɲɛ an baw ala ka lakana da an na aw bɛɛ lajɛlen ma an ka sira ala ye an ka segin kɔ walahi kira ma nin kɛ a ka sahabaw kun tɛ tan sahabaw yɛrɛ kun bɛ cogo min na ka du b'u bolo to olu bɛ sɔn muso de ka bɔ k'u bɛ taa tilen dɔ fɛ yen wala u ka taa sigi dɔ kɔrɔ k'u bɛ dɔnkili da ko mais munna karamɔgɔ yɛrɛ t'u denmusow fana bila u ka dɔnkili da mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ n'a ka di wala u yɛrɛ muso musow b'u fɛ denmusow b'u fɛ u yɛrɛ k'u denmusow fana bila u ka taa dɔnkili da maa wɛrɛ la kɛ a bɛ taa walimusow ton ɲɔgɔn kan k'aw ye sufiw ye o kumana a ye sira ala ɲɛ a ka tuubi a ka segin ala ma o kumana an kan ka denw de dege nin kisaw la ka denw dege k'a fɔ umaru ye cɛfariya min kɛ diinɛ na a bɛ don palestine don min na ka na jerusalem misiri minɛ hali fini min b'a kan na bɔrɔtɔw bɛ fini ninnu na umaru y'a ka san tan kɛ fanga na ka dumuni yɛrɛ kɛ a ɲuman a kun tɛ se k'a kɛ a b'a fɔ tuguni ko ale bɛ k'a ka lahara de jɔrɔ san tan hali dala dumuni ɲumanw t'u bolo olu de ye jamana ɲɛmɔgɔ ye n'i ye umar ka tarikuw fɔ ka usman ka diinɛ dɛmɛ fɔ ka ali ka cɛfariyaw fɔ ka abubakar ka ala ɲɛsiranya fɔ a n'a ye taama min kɛ k'a sen funu maka fo madina ka n'a ye i denw b'a dɔn k'a fɔ ja siya minnu b'u jɔ bi siya kuntanw n m'a fɔ siya ɲuman minnu tun bɛ ali nɔfɛ fɔlɔ ka ali yɛrɛ dɛmɛ nka minnu bɛ yen bi k'anw b'a supporter k'a sɔrɔ diinɛ juguw don olu bɛ ali abubakari nɛni ka umaru nɛni ka muawiya nɛni k'a sɔrɔ n'i k'u dɔw ka taama ka bɔ segu ka na bagida wala bamakɔ ka na bagida u sen na u tɛ se k'a kɛ mais k'a ye abubakari taamana kira nɔfɛ depuis maka fo madina ka tila u y'u ka fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn nɔfɛ yanni kira ka ci ka tila kira fatura o kɔfɛ ale fatura k'a sutura kira kɛrɛfɛ ala ka jɛmɛ ka b'u bɛɛ lajɛlen ma o kumana ni denw mɔna ni nin ye hali n'a jamakulu ko k'u bɛ wuli denw tɛna sɔn ka tugu u nɔfɛ parce que mali diinɛ kɛra bi jamako de n y'o de fɔ n ko diinɛ tɛ jamako ye k'i ka tiɲɛ sira minɛ hali n'i kelen de don e de ye jama ye ala y'o de fɔ nabila ibrahima ma inna ibrahima kana ummatan nabila ibrahima de kelen a kun kɛra manden de ye a kelen bɛ jate jamakulu de mais anw bɛ k'an yɛrɛ nɛgɛn ni jama ye sitana jamaw fo an b'a fɔ ko ala ye jama min di karisa ma a m'a kɛ kiraw ye e kira kelen ka jama kelen abubakari kelen ma fisa ni anw bɛɛ yan o kumana ala ka haminako nɔgɔya ala ka haminako nɔgɔya o kumana dutigi kan k'a jija du kɔnɔ fana ka sunɔgɔ waatiw jateminɛ parce que dudenw ka kan ka suna waati la su kun fɔlɔ parce que n'o kɛra i bɛ se ka wuli ka dugutilama nafilaw seli i bɛ se ka fajiri sɔrɔ nka e ye dudenw to ten u ka sigi baro la min ka di min ye o k'o kɛ fo su minuit une heure u bɛ da de la wala u bɛ te wuli la an b'a fɔ o ye fawuda de ye du kɔnɔ o tɛ du mara cogo ye fiyewu walama ni dumuni kɛ waati min ka di min ye dɔ bɛna dɔ bɔrɔtɔ o b'o k'a kɔnɔ o b'o dun tasa sigilen bɛ dɔ in bɛna tuguni o bɛna ko karisa taara min hali yɛrɛ t'i denw taayɔrɔ dɔn a taara karisa fɛ a ye taa yen lajɛ o m'a sɔrɔ o taara yɔrɔ wɛrɛ o m'a sɔrɔ yen an b'a fɔ k'a fɔ du tɛ se ka mara nin cogo in na o kumana an ka fɔlɔ cɛkɔrɔba an b'a dɔn na olu tun ka farin cogo min an b'a fɔ o ma k'u ka farin nka o farinya in de ɲɛna anw yɛrɛ ka se ka kalanw kɛ ka se ka kɛ maa ɲɛnɛmaw ye ala k'an fara maa ɲɛnɛmaw kan yarabi ala k'an ka du ta fanga d'an ma halisa ala k'an bɛɛ lajɛlen kana o kumana sariya silama an bɛ ɲɔgɔn dafa de an bɛ ɲɔgɔn dafa ne ala b'a fɔ hali furumuso ma a ka basigi sow kɔnɔ a kana bɔ i n'a fɔ fɔlɔ jahilimusow bɛ bɔ cogo min n'a bɛ bɔ fana a ka bɔ ni suturaw ye a kumaw ka ca mais kafiriw nana min kɛ an ka tile in na sisan mondialisation o ye musow nɛgɛ première guerre mondiale kɔfɛ 14 18 ani deuxième guerre mondiale kɔfɛ 39 45 droit de femmes nana wuli ko musow ka baara kɛ i n'a fɔ an yɛrɛ cɛw b'a kɛ cogo min o kɛlen du caman de cira sababu la parce que olu ka jamanaw cira guerre kɔnɔ maa min pɛridilen u bolo cɛw la dugu dɔw bɛ yen k'a daminɛ pologne ka na yɔrɔ caman alimanw ye yɔrɔ minnu attaquer a dugu cɛw caman banna cɛw bannen olu b'a fɛ ka musow de kɛ ka cɛw remplacer baara la parce que musow ka hinɛ tɛ n'u ko droit de femme ko ka musow dɛmɛ europe yan musow bɛ baara la n ko ni u bɛ impôt sara ya cɛw bɛ impôt sara cogo u fana b'a sara ten ni musow ka hinɛ don u ka musow ka impôt bɛɛ ban yen ya u ka musow ka impôt be u k'a nɔgɔya k'olu ka fɛnw na mais u b'a fɔ non a bɛɛ ka baara kɛ parce que cɛ kelen tɛ se ka fɛn olu tun b'a fɛ k'u ka perte humaine min dur'u kun gɛrɛw la ka remplacer de ni musow ye parce que cɛ caman sar'u bolo anw n'olu tɛ kelen ala k'an kisi o ɲɔgɔn gɛrɛw ka don an yɛrɛ fɛ yen nka tant que ni muso bɛ so kɔnɔ ka du kɔlɔsi cɛ e de bɛ taa baara kɛ e bɛ na i b'a balo e ka cɛya yɛrɛ dusu dɔ de bɛ don i la cɛya la e yɛrɛ b'a dɔn ne de ye cɛ hakɛ dɔ de bɛ n kan n ka k'o ta nka n'o bɔra a la ko fo muso ka bɔ bon sariya ma muso ka baara bali muso bɛ se ka baara kɛ yɔrɔ dɔw la i b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔw ani cɛ furukɛw bɛ baara kɛ forow kɔnɔ hali an caman an fɛ o bɛ kɛ yɔrɔ dɔw la ou bien yɔrɔ dɔw la muso jiginyɔrɔ n'a sɔrɔ a y'o kalan kɛ a bɛ se ka fara olu mɔgɔw kan muso ka muso jigin dɔgɔtɔrɔso la o de ɲininen don parce que walicɛ man kan ka muso lebu ye mais ni darura nana a daruratu tuqaddaru bi qadariha ni darura nana eh, kawaidul fiqiyatigiw b'a fɔ cogo min y'a ye a daruratu tubihul mahzurat ou bien a daruratu tuqaddaru bi qadariha ko a bɛ daga dɔgɔtɔrɔkɛ ye ka muso farikolo lajɛ ka bɛn hakɛ ma hakɛ min n'i b'a furakɛ o kɔrɔ ye di i kana fari fan tɔw lajɛ lajɛ e dan ye yɔrɔ min man kɛnɛ i b'o de filɛ k'o furakɛ wa kalas bɔn o ye daruraw de ye nka caman na yɔrɔ kɔnɔ an b'a ye cɛw ni musow ɲaaminen baara yɔrɔ la ko caman de b'a kɔnɔ yɛ a fɔra i kana fɛrɛ ni muso ye f'a k'a sɔrɔ i ka zumaharamu bɛ yen eh, muso ka zuma a ka muso ka zumaharamu muso kelen kana voyager bɔn ko ka ca mais baara yɔrɔ la ale ni walicɛw de bɛ don fɛnw kɔnɔ u bɛ don asansɛriw kɔnɔ u bɛ yɛlɛ u bɛ fɛn caman kɛ a bɛ na ni fitina ye a bɛ na ni tiɲɛni ye a bɛna ni muso yɛrɛ tɛ se k'i to baara yɔrɔ la k'ale bɛ denw ka hakɛ k'a tɛ se a tɛ se ka furukɛ ta kɛ fo caman bɛ baarakɛdenw ta afiriki kɔnɔna ninnu na wala erɔpu ka taa den mara yɔrɔ wɛrɛ den o o marali jogo de bɛ kuwa n'i m'i jija hali den tɛ sɔn seli ma parce que e bɛ k'a mara minnu bolo olu tɛ seli e yɛrɛ dun bɛ baara yɔrɔ la n'e nana kɛ e tɛna se ka seli yɛrɛ kɛ ka ɲɛ o tuma na i ka du bɛ ci hali ni e ye etazi jɔ sa hali n'i ye diɲɛ sɔrɔ n'i ma se ka diinɛ sɔrɔ o tuma na i ka diɲɛ kɛra i bolo fu ye lahara kɛra i bolo fu ye o kuma na an ka kan ka mun fana kɛ an ka du gindo k'o tanga du gindo tɔɔrɔ tɔɔrɔ bɛ yen e man kan k'a fɔ k'i b'a bɛɛ lakale e b'a lakale min ɲɛna tɔɔrɔ wɛrɛ b'o kan min ka jugu ka tɛmɛ e ta kan o b'a ta dogo o kuma na mɔgɔ ka furumuso tɔɔrɔ min b'a kan wala tɔɔrɔ min y'a sɔrɔ wala ala k'an kisi lebu ko min y'a sɔrɔ o kana k'e dala kuma ye yan'a ka furu i ma hali a furulen kɔfɛ i ma o kuma na silamɛya na ɲɔgɔn sutura de ka ɲi n'i ka denbaya sutura ka se k'i jija k'a dila ni ko min k'i dɛsɛ i bɛ se ka dɔnnibaa ɲuman dɔ wele k'o hakilila ɲininka karisa n dɛmɛ nin ko in na nin ko in de bɛ yen nka e taar'a kɛ baroda la kuma ye a n'i m'i jija i b'i ka du tɔgɔ tiɲɛ o kuma na dutigi fana ka kan ka nɔgɔya ta a ka du kɔnɔ ka hinɛ ta hinɛ i n'a fɔ kira sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ cogo min na a ka so kɔnɔ a tun b'a ka so kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ an b'a sɛyaw de fɔ a bɛna a b'a ka samara kala a b'a ka baganw biri a yɛrɛ bolo la a bolo barikama ye a b'a ka baganw biri k'u nɔnɔ bɔ i y'a dɔn an ka dutigi caman bɛ yen bi n'o o kɛra dutigi o tɛ foyi kɛ bilen ale b'a fɔ k'a bolo bɔra kuma bɛɛ a ni muso fana bɛ kɛlɛ kuma dɔw seli waati yɛrɛ bɛ se a ka sira tɛ k'a fɔ dudenw ma a ye seli wala dumuni bɛ ta la muso ɲɛ gannen don dɔgɔ sisi b'a kan den bɛ kasi la nka hali o la dutigi bɛ ka pɛrɛn ko dumuni ma mɔ ale tɛna taa den minɛ pour que muso ka se k'a jija ka tobili in tɔ dafa ale kɔni ta ye ka mankan ci du kɔnɔ o tuma na kira sallallahu alaihi wasallam a ma kɛ ten kira tun bɛ baara kɛ a ka so kɔnɔ a b'a ka finiw kala a b'a yɛrɛ kidimaya a ka so kɔnɔ a b'a ka samaraw fɛn a bɛ tila ka a yɛrɛ ka baganw biri o kuma na dutigi ka kan ka nɔgɔya ka tulon ka tulon kɛ fana hali denw fɛ dala tulon min ni nkalon t'a kɔnɔ dala tulon min fana ni nɛni t'a kɔnɔ pour que dudenw fana o t'a jira k'a fɔ ko dɔ bɛna bɔ e ka ɲɛsiranya na du kɔnɔ o t'o t'o jira n'o kɛra yɛrɛ dudenw bɛ kɔrɔtɔ de a halisa ba ma na kan bɛ da la dudenw bɛɛ bɛ boli k'i kunbɛn nka o tɛ n'a fɔ mɔgɔ min bɛ yen a ka farin du kɔnɔ n'ale donna ka ban i b'a fɔ saya kɛra du kɔnɔ an b'a fɔ o tɛ taamasiyɛn ɲuman ye o kumana du kɔnɔ fana fɛn o fɛn jogo juguya ye i jija i k'o kɛlɛ ka bɔ i ka du kɔnɔ k'a daminɛ nkalon tigɛ la kana telefɔni ta k'a di denw ma k'a fɔ ko ba bɔra k'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ yen a n'i y'o kɛ dege denw na n'o fana kɔra a o bɛ kɛ nkalon nkalon nkalon tigɛlaw ye o k'i cɛsiri fana min fitina ka bɔ an fɛ yen mɔgɔ min tɛ zu maharamu ye kana sɔn a ka don so kɔnɔ n'i yɛrɛ tɛ yen hali n'i yɛrɛ dɔgɔnin don fa kelen ba kelen e tɛ yen e kelen muso de bɛ so kɔnɔ i dɔgɔkɛ man kan ka don k'a bɛ taa sigi muso fɛ ka baro kɛ parce que n'o kɛra kira ko sallallahu alaihi wa sallam alhamwu almawtu o yɛrɛ de masurunna mɔgɔ o de ye saya ye parce que mun na o bɛ se ka tiɲɛni kɛ ka mɛn tiɲɛni na mɔgɔ si tɛ bɔ a kalama ɔ fɔlɔ nin kuma fɔra dɔnnibaaw fɛ caman ko a keleya bɛ silamɛya do ta ɔ an nana ye bi k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ yɛrɛ o taara minɛ a yɛrɛ kɔrɔkɛ muso la i y'a dɔn kɔnɔ o tɛ lebu o lebu dan i kan ka dugu bila min kama o de bɛ ka kɛ bi ɔ n y'o de fɔ n ko keleya ye wajibi de diinɛ kɔnɔ mais a dansagon kana na ko dɔ tugumaliya muso la a fana tɛ min kɛ i kana dansagon n ko n y'o de hali bagan minnu ala y'u dan o bɛ keleya n y'a misaliya dɔ don na n ko hali dononkɔrɔ n'a bɛ du kɔnɔ ni dononkɔrɔ wɛrɛ bɔra kɔfɛ k'a bɛna sɛmuso dɔ nɔfɛ a bɛ dononkɔrɔ dɔ in gɛn de ka taa bila fo da la parce que a tɛna jɛn dɔwɛrɛ ka na ka na tulon k'a ka du kɔnɔ ɔ kuma tɛ adamaden ma o kumana an b'a fɔ ala k'an bɛ sababa ma ala ka haminakow nɔgɔya o kumana an bɛ kuma kunda cɛ yɔrɔ min an k'an hakili to hali baarakɛla minnu bɛ du kɔnɔ parce que baarakɛden bɛ se ka na ni tabiya dɔw ye surtout baarakɛla dɔw bɛ yen silamɛw tɛ o bolisɔnnaw don eh, fɛn wɛrɛw don hali n'e y'a ta baara la tiɲɛ don a ka hakɛ b'i kan na i kana tɔɲɔ nka i k'i hakili to fana a n'i denw cɛ la parce que e bɛ taa ka denw to a bolo souvent a bɛ se ka na ni idée dɔ ye k'a don denw na denw bɛ wuli n'o ye o t'aw ka du danbe ye walima sofɛri minnu bɛ du kɔnɔ i b'a sɔrɔ nin b'i sigi sisan ko ale ye patɔrɔn ye e sofɛri ye cɛ de ye ale b'a yɛrɛ furumuso ani sofɛri dama bila ko ka taa e muso bila kunko yɔrɔ la ka t'o bila kunko in kɛyɔrɔ la ka t'o bila mun b'a jira la k'a fɔ sofɛrikɛ tɛ se ka jɛnɛya k'e yɛrɛ furumuso la ah. o patɔrɔn joli joli bɛ yen ko a muso kunna tiɲɛna yanni i ka mɔgɔ wɛrɛ ta lakale ko a ko karisa yɛrɛ ka sofɛrikɛ n'a ka muso de bɛ ka tulon kɛ mun b'a jira k'e yɛrɛ ka sofɛrikɛ n'i ka muso tɛ se ka tulon kɛ o kumana silamɛ sariya ye fɛn o fɛn kɛ haramu ye an k'an yɔrɔ janya ka bɔ a la n'o tɛ an bɛna na fɛn caman y'an ka duw kɔnɔ min man d'an ye min ma da min min mɛnni a bɛ na ni tiɲɛni ye o tumana an k'an hakili to an ka duw la hali an denmuso n'i ye muso dɔ y'a nɔfɛ min ka silamɛya tɛ ten i k'a gɛn ka bɔ i nɔfɛ wala ka cɛ dɔ y'i denkɛ nɔfɛ min tɛ ala ko sira kan a gɛn ka bɔ yen nka bi anw ka duw labilala i bɛ taa sɔrɔ hali gɔrijigɛni minnu b'u yɛrɛ kɛ muso ye o bɛna don fo musow nɔfɛ fo du kɔnɔ a ko ne ye karisa terimuso nin ye e dutigi yɛrɛ bɛ ka seli sigilen ɲɛ bɛ nin na fɛn min ye halakili ye jamana kuturuw halakira fɛn min kama o barokɛyɔrɔ bɛ kɛ i ka gabuguda ye o kumana ala k'an ka duw kana ya rabi ala ka kana nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ala ka kana nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen o ya donko t'a la musow ka hakɛ la fana cɛw ka hakɛ la musow kan kumana telefɔni yɛrɛ bɛ tiɲɛni min don adamadenw kun na a n'a bɛ waati pɛridi min don mɔgɔw kun surtout an ye min fɔ bi n ko a gurupu ko tilen dɔw bɛ wurudi dɔw yɛrɛ bila a kan min tɛ silamɛya yɛrɛ wurudi ye fiyewu min yɛrɛ a wurudi dɔw yɛrɛ musirikuya b'a kɔnɔ tant que n'i t'a kan mɛn i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ musirikuyaw b'a kɔnɔ wala i bɛ tile bɛɛ ban k'i bɛ nin lamɛn ko hali n'i bɛ waajuli lamɛn a kɛ hakɛ ye min bɛ bɛn i yɛrɛ ma i bɛ se k'i ka bato kɛ min kɔnɔ nka ni furukɛ dora ka bɔ baarayɔrɔ la i ye occuper i furukɛ la ɔ an y'o fana fɔ n ko hali telewizɔn n ko dɔnnibaa dɔw tun y'a haramuya i n'a fɔ sheikh al-albani ala ka hinɛ na ka fatawaw la n ko mɛ dɔw y'a daga k'a fɔ i k'a bila dɔrɔn ala kuma yɔrɔ dɔrɔn na parce que a fɛn bɛ commande bɛ e yɛrɛ bolo ɔ anw dun fɛ yen bi hali ni waajuli kɛra tele la u b'a fɔ ko duman tɛ tele la bi bɛɛ b'o kalama o kumana anw ka tele kɛyɔrɔ bɛɛ kɛmɛ top étoiles ni maxi jeunes ni maxi vacances ka se ka jamanadenw ɲinɛ faamaw ka tataw kɔ k'u yɛrɛ dama sogolaya k'u bila cɛni sira kan o kumana a n'a fitinaw a n'a fitinaw akida fan fɛ jogo fan fɛ a bɛ cɛni min se adamadenw ma mɔgɔ si t'a dan dɔn wa hali kɛnɛya yɛrɛ la tuma bɛɛ e ɲɛ de bɛ écran kan k'a filɛ a ka jugu adamaden ɲɛ ma a ka jugu adamaden ɲɛ ma o kumana ye ala ye ɲɛ de d'i ma i ka se ka baaraw kɛ k'i yɛrɛ balo i ka se fana ka kurannaw kalan ka se ka taa misiriw la k'o bɛɛ lajɛlen ye o kumana i kana ala ka nɛɛmɛ fitiriwaleya i kana ala ka nɛɛmɛ fitiriwaleya o kumana fɛn o fɛn fana ti bɛn sow kɔnɔ i k'i jija i k'i yɔrɔ janya olu bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ kogo masirili so kɔnɔ wala fotow dulondulonnen so kɔnɔ jirimaanin fotow ni fɛnw mɛ n'i ye nin fɔ dɔrɔn u b'a fɔ aa ko jirimaanin fɛn ko foyi t'o la k'a sɔrɔ hadisa kɛnɛmanw b'a la nimafɛn o nimafɛn i kan'a bila so kɔnɔ nɔntɛ hinɛ mɛlɛkɛw tɛ don yen hinɛ mɛlɛkɛw tɛ don yen o de y'a to hali sahaba dɔ bɛ yen ala ka jɛmɛ ka b'u bɛɛ lajɛlen ma n hakili la abu ayuba al-ansari de don ni n ma fili a tɔgɔ la komi n famana ka fɛn lajɛ inshallah n bɛ segin a kan sahaba dɔ ibn umar ale delila k'a wele ka t'u ka kɔɲɔ dɔ la a nana don so kɔnɔ min kɛ a y'i jɔ da la a nana a ye k'a fɔ kɛmɛ ka kogo ni fɛnw masiri a ye mankan ci a la imam ahmad de nana ni hadisa in riwaya ye ka bɔ a denkɛ la salim bun abdullahi bun umar seyidina umar mɔden ya n'o ye salim ye n'o fa ye abudulayi ye n'o ye fa ye seyidina umar ala ka jɛn bɛ ka b'u bɛɛ lajɛlen ma salim ko ale ye furu dɔ kɛ a fa ka waati la mɔgɔw nana wala abu ayuba yɛrɛ de tun b'a la ko an ye jɛn ɲini min o nana o y'a sɔrɔ olu ye so tapi kɛ ka so kogow lameleke abu ayuba y'a ye min kɛ a y'i jɔ a ko ya abudulayi a ko salim fa ma n'o ye seyidina umar denkɛ abudulayi ko yala a bɛ kogo fana masiri ta ko parce que kira ko sallallahu alaihi wasallam an kana nin kɛ e a ko ko nin ye musow ka baara de ye koyi a ko a hali ni musow sera la kɔni n b'a dɔn e ka diinɛ bɛ cogo min n b'a dɔn musow man kan ka se e la bon n'i ye karamɔgɔ dɔw ka sow ye bi ani an b'a fɔ ko an ye alamɔgɔw ye a caman bɛ yen e yɛrɛ bɛ don so kɔnɔ i b'a sɔrɔ yɛrɛ e bɛ ɲinɛ diɲɛ kanu min bɛ don i la i bɛ ɲinɛ lahara kɔ o kumana m'a fɔ so kɔnɔna kana saniya m'a fɔ fauteuil tɛ sigi so kɔnɔ nka ka so kogow n'a fɛnw bɛɛ lajɛlen masiri k'a kɛ fɛn wɛrɛw ye wala tapi modɛliw kɛ sow kɔnɔ an b'a fɔ silamaw k'u hakili to israfu la kira ko an kana kɛ ko an ma yamaruya ni kogo suturali ye wa fana israfu fana don n'o ye dansago ye o kumana ala ko ale tɛ dansago mɔgɔw fɛ an b'a ɲini ala subahana wa taala fɛ ala k'an ka batow minɛ ala k'an ka batow minɛ ya rabi ala ka an ka jamanaw ala k'o basigi silamɛya ala ka ta ko ɲuman d'a ma an ka banbaatɔ ala ka hinɛ u la minnu bɛ an ka denmisɛn minnu bɛ dɔnni ɲini na ala ka dɔnni nafama nɔgɔya n'u ye minnu fana bɛ wari ɲini na tunga fɛ ala ka nafolo sanuman ala k'a nɔgɔya an n'u ye n'ala y'a da an n'u fana ma ala k'a kɛ sinjitugu nafolo ye ala k'a kɛ diinɛ dɛmɛ nafolo ye ya rabi ala kana setana s'an na o kumana an bɛ bi mawudu in bila yan yanni an ka don an ka kitabu kɔnɔ an b'a fɔ n'ala sɔnna an bɛna segin ahamadiya ma ka dɔw fɔ o la don wɛrɛ n'ala sɔnna o kumana o ye walanda min ɲin'a fɛ n'o ye izatu nasiina ye an bɛ tɛmɛ n'a walanda ye inshallah o kumana bi walanda bɛ jumɛn kan al ikhlas kɔnɔnajɛya

k'u ka se ka na hakɛw dɔn kɔnɔnajɛya cɛfariya diinɛ u ka fara nafigiya ma u kana tugu mɔgɔ kɔ fana min ka baara ye o kolankolon ninnu ye nka an ka bi kuma bɛ kɔnɔnajɛya o de y'a to hali n'i bɛ ala bato la i k'a kɛ kɔnɔnajɛya de la k'i kɔnɔna jɛ ala ye k'i yɛrɛ di ala ma i bɛ nafa de sɔrɔ o la ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen a ko al amalu baara jismun farikolo de don ruhuhul ikhlasu a ni ye kɔnɔjɛya de i bɛ baara o baara la a kɛ k'i jɛya i ka tilen innal jisma a ko farikolo mata farakathu ruhuhu n'a ni bɔra a la allati biha kiwamuhu a jɔsen ye ni min ye kana jusatan hamidatan a bɛ kɛ farikolo min dadelen don la haraka fiha min tɛ lamaga fewu wala faidata turja minha nafa foyi t'a la min mɔgɔ bɛ min nafa nata fakadhalika al'amalu baara fana b'o de cogo la iza zayalahul ikhlas ni kɔnɔnajɛya bɔra baara la ni kɔnɔnajɛya bɔra baara la dɔrɔn a bɛ n'a fɔ su a ko kam ra'ayna qawman ya'malun an ye mɔgɔ joli joli ye jamakulu joli joli u bɛ baara kɛ u bɛ tile baara la u bɛ baaraw la projet ni fɛn caman na ghayra annana lam nara atharan salihan an ma nɔ ɲuman foyi ye li amalihim u ka baaraw ye

parce que o ma sɔn ka baara kɛ dɛ foyi kama illa li jarri magnamin fo n'a kɛra dɔrɔn intérêt fitini mazmumin min ka dɔgɔ ganima intérêt dɔ dɔrɔn kama a ye baara in de k'o kama a m'a kɛ kɔnɔnajɛya kama aw kasbi sharafin wala ka maabaya dɔ ɲini a ka baara in kɔrɔ mɔgɔ b'a fɔ a karisa ye baara k'an fɛ k'a sɔrɔ a bɛ ka tɔgɔ de ɲini mawhumin min bɛ ka bila kun na dɔrɔn maabaya min yɛrɛ tɛ tiɲɛ yɛrɛ ye ye mɔgɔba ye min bɛ siran ala de ye inna akramakum inda allahi atqakum mais maabaya dɔ imagination bila i kun na ka jama fara ɲɔgɔn kan ni o ye wahamu kama tɛ fiye kuna fiye fiye kama k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ mais minnu bɛ yen k'olu t'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ tɛ wa sirru fi zalika ko nin gundo anna man ya'mal mukhlisan fi amalihi mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka baara kɛ a kɔnɔ jɛlen a ka baara la li ummatihi a ka mandenw ye wa watanihi a n'a ka jamana ɲɛ tahwi ilayhi afidatu nasi adamadenw dusukun bɛ jɛngɛ ka taa tigi ma yani wa yahutunahu b'a lamini kɛ bitashji'i k'a tanga ni cɛfariya ye wa tahbizi ani tanuni tise mɔgɔw b'a a dɛmɛ cogo bɛɛ kan aw bil ma'unati wala u b'a dɛmɛ ni dɛmɛnanw fana ye wa tanfizi ani ko n'a ko min ka kɛ o bɛ kɛ fa yazdadu bi zalika himmatan n'o kɛra dɔ bɛ fara a tigi ka hami kan wa nashatan ani cɛsiri wa tanmi fihi ruhul jiddi farifoni cɛsiri ni bɛ eh, lamɔ ale la o bɛ jidi a la wal musabarati alal amal dumɛni baara kan o ye mɔgɔ min tiɲɛ na kɔnɔjɛ don bɛɛ b'a dɔn kɔnɔjɛ don a cɛsiri b'a la fɛn bɛɛ b'a la n'i y'a dɛmɛ fana a bɛ dusu ta k'a kɛ ko nka amma man ya'malu ghayra mukhlis mɔgɔ min bɛ baara kɛ k'a sɔrɔ ale kɔnɔ jɛlen tɛ fa innahu o tigi wa in katama ma yudmiru hinan minad dahr hali n'a ye dogoli kɛ de fɛn min b'a dusukun na a ye san caman kɛ nka ale bɛ ka baara kɛ dɛ jama fɛ jama b'a kɔ bɛɛ ko a karisa kɔni k'a sɔrɔ fɛn dɔ de b'a kɔnɔ hali n'a y'a dogo dɛ la budda an yankashifa awaruhu a ka bɔrɔtɔ in de bɛna da kɛnɛ kan awaru de ye ni fini fini wo ni wo dɔ mana bɔ fini na an b'a fɔ ko bɔrɔtɔ a mana fara fini yɔrɔni dɔ mana fara i b'a di tailleur ma k'a kala o de awaru bɔrɔtɔ dora na wa yaftadiha amruhu a ka ko bɛ da kɛnɛ kan fa yanfira minhu man kana lahu mu'ina mɔgɔ bɛ boli ka bɔ a tigi ɲɛ hali minnu b'a dɛmɛ a yɛrɛ dɛmɛbagaw bɛ commencer k'a labila wa yuhmiluhu man shajja'ahu mɔgɔ b'a to yen maa minnu y'a dusu don a la k'a cɛfariya wa habbaza amala k'a ka baara tanu a fɛ parce que olu bɛna dɔn a karisa mɛnna ka ja mɔgɔ ɲɛnɛma kun tɛ wa bizalika tad'ufu himmatu n'o kɛra a ka dusu min b'a la hamiya ko min b'a la o bɛ lafiya wa tafuturu azimatu a ka cɛsiri fana bɛ fari fa fa yada'u ma kana ya'malu mutarra a tun bɛ fɛn min baara dɛ diyagoya a b'o bila wa takunu akibatu amrihi khasarata almadda a ka ko laban bɛ kɛ cogo di a ka nafolo tiɲɛni a ye nafolo min don a ka ko da fɛ o bɛ tiɲɛ wal adabi jogo fana a ye jogo jogo min kuma fɔ o bɛɛ de bɛ tiɲɛ parce que ni mɔgɔ y'a dɔn k'a fɔ karisa bɛ jogo ko kuma na wala karisa bɛ na ja ale yɛrɛ t'o mɔgɔ ye a n'o kɛra dɔrɔn a ye san bi saba san mugan min kɛ k'o kuma fɔ a bɛɛ de bɛ ben n'o kɛra wa ayishatan a tigi laban bɛ tila ka balo baloli la ghayra radiya min tɛ jɛn ni balo ye o ye jumɛn a bɛna balo balo ko jugu la bɛɛ b'i ta fɔ a ma bɛɛ b'a dɔgɔya a ko wal amsalu ala zalika kasira a ko misaliya caman de bɛ yen a ko ale bɛna mun fɔ fa kam ra'ayna jamiyatin qamat a ko an ye jamakulu jamiya de ye association ye an ye association joli joli ye min wulila ka jɔ fama labisat an qa'adat o ma mɛn dɔrɔn o benna wa kam shahadna mashru'atin an ye projet joli joli ye nahadat n'o o tarabasola ka wuli fama makasat an saqatat o ma mɛn fana o benna projet nin bɛ boloda an bɛna ji sɛŋɛ ye fɛ an bɛna kɛ i b'a ye dɔrɔn o bɛ taa dingɛ kelen fila sɛŋɛ dɔrɔn a tɔ bɛɛ wari bɛ dun parce que a ma dabɔ o nu dugumɔgɔw dɛmɛni kama o a dabɔra dɔrɔn de nafolo dunni kama wa ta'dadu hazil hawadis a ko nin ko caman

mukhlisan fi amalika kɛ mɔgɔ kɔnɔna jɛlen i ka baara la tablugu aksa amalika i bɛ ka fɛn min ɲini i bɛ se f'o dan na wahzar a ko i k'i cɛsiri i k'i yɔrɔ janya an tabi'a alwijidana i kana dusuw sɔrɔ i kan'o feere fiyewu bil asfari rannani ni nɛrɛmuguma sayi sayi ta o ye jumɛn ye sanu kana i ka dame feere sanu na kana i ka dame feere nafolo la kana nafolo minɛ ka ban i yɛrɛ la a ko fazalika daabul munafikin a ko maa minnu bɛ nafolo minɛ ka sɔrɔ k'u dame feere a k'o ye nafigiw ka baara de allazina yastabdiluna dunya bid dini nafigi minnu bɛ diɲɛ falen diinɛ na yani u bɛ diɲɛ kanu ta ka diinɛ to yen wala u bɛ diinɛ ta k'u dogo a kɔfɛ ka diɲɛ ɲini ni a ye ka sɔrɔ u tɛ lahara kɔ fasa wa dalala bil yaqin o bɛ filibandiya ta k'o falen tiɲɛ yɛrɛ la u'izuka billahi an la takuna min almukhlisin n bɛ tanga ɲini kɛ ala fɛ f'i k'i jija de i ka kɛ mɔgɔ kɔnɔ jɛlenw ye i k'i jija i ka kɛ mɔgɔ kɔnɔ jɛlenw na ya rabbi ala k'an k'olu la ala k'an ka jurumu yafa ala k'an haminako bɛɛ lajɛlen nɔgɔya nin ye bi walandaw ye an b'a fɔ subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
Donc la Uma aw ye n ka karamɔgɔkɛ kɛ ka dawa lamɛn a diyara walayi a diyara fo ka fara a ye ne yɛrɛ ladi ka mɔgɔ caman ladili nka aw y'a ye laïcité man ɲi an ka dugu la parce que laïcité bɛ na ni tiɲɛni ye a bɛ na ni dévergondation ye a bɛ na ni fɛn caman ye Euh, silamɛya ma min daga anw m'a ye laïcité ye jina kafiriw ninnu ka nali de ye quoi u bɛ na k'an ka mɔgɔw ninnu kunkolo ɲagami olu fana bɛ saraka jugu bɔ jina kafiriw ye c'est pour ça tiɲɛni b'an ka jamana dugukolo kan wa an ka karamɔgɔw fana a kɛra usumani sɛtanɛ madani ayidara ye a keto a kɛra sholala shaitan bayaya ayidara a kɛra taizan shaitan ayidara a kɛra sufi bilal a kɛra nos kulubali ye amadiya ka mɔgɔw ani shiyaw ka mɔgɔ ani ansardin ka mɔgɔ tel que minnu bɛ ayidara ka sira kan u bɛɛ bɛ fili la u ni shaitane batoli de bɛ ɲɔgɔn kan u bɛ ka shaitanaw bato ka baara jugu kɛ ka mali lataa sira dɔ fɛ min man di ala ye c'est pour ça ɲangata bɛ ka bin maliyɛndenw kan an b'a ye an tɛ se ka bɔ nɔgɔ la ten ni saraka jugu ma dabila mali la n'an ka karamɔgɔ ma saraka jugu dabila n'an ka euh, jamanakuntigiw ninnu ma saraka jugu dabila n'an ka buna adamaden yɛrɛ maliyɛnw yɛrɛ ma saraka jugu dabila ka taa mori kuntanw ninnu lajɛ ka taa karamɔgɔ kuntanw ninnu lajɛ walayi bilayi ala b'an to an yɛrɛ bolo ala tɛna dɛmɛ kɛ jamana dɔ kan jamana min t'a yɛrɛ mago fɛ o mago ɲɛli fɛ o donc maliyɛnw aw y'aw miiri han n'an bɛ se ka ko dɔ kɛ ka nin ko bɛɛ bɔ yen vraiment a bɛ diya ala ye ala fana b'an dɛmɛ nin kɛlɛ la c'est pour ça n bɛ denmisɛnninw bɛɛ wele ka silamɛw bɛɛ wele silamɛya kɔnɔ ka denmisɛnninw wele silamɛya kɔnɔ aw ye kalan kɛ aw bɛna se ka sɛtanɛ mɔgɔw kɛlɛ ka jinɛ sɛtanɛyatigi jugu kɛlɛ ni kalan de ye